Amwene, amwene ngati pali dziko la ku Europe lomwe lili lophweka kulidyera padakali panopa ndi France. Mukudziwa, ndanena kale kuti ma Africans ifeyo we need to be clever. and ukleva umene ukufunika ndi umene akupanga achina achina kagame aja kagame is building rwanda koma akumagwiritsa ntchito ukuluku ndi kuwadyera maiko azungu meanwhile enafe tikulimbana ndi chiyani iyayi iyi ndiwe papeti iyayi iwe ndiwe waku tanjereni azungu Kadyereni France ijayo eti nanga si yathamangisidwa kumayiko ngati yaluza yaluza abale eti kumayiko ngati Burkina Faso kumayiko ngati Mali kuja it has been pushed out they need partners they need friends you understand and you take advantage of them you take advantage of them because obviously sangabwere kwa iweyo kuti azidzapanganso azidzapanga ma mistake amene anapanga kwa achina Burkina Faso kuja eti abwera kwa iweyo kuti aonese ngati kuti iwowo they are good partners okay and where you take advantage of them kumadziwa zoti ah, awawa abwera eh, we cannot trust these people iwe ukuchita kudziwa zoti we don't trust these people koma tifuna tiwadye okay. timangireni zipatala timangireni masukulu tiyeni tipangeni partnership tipatseni zakuti tipatseni zakuti apanga transfer once they transfer that you, when you feel kuti it's enough iwenso uwatayanso mmene anatayira a Burkina Faso aja iwenso unena kuti it's enough it's enough uh, amwene kaya anena kuti tiye ndi ah tifuna tifuna tipange introduce French wawo zayi no problem tipanga introduce French ikhala ngati an optional subject masukulu tilembanso aziphunzitsi a French aziphunzitsi a French bola muziwalipira eh muzitipatsa ndalama zoti tiziwalipira eh, eh mutipatsa ndalama timange ma library masukulu eh yeah, yeah, yeah. 10 years down the line stop it onsewa ma onsewa ma super power onsewa including awa amene ndili nawo kuno chimodzimodzi take the money be clever actually iwo ajanso akamabweranso amakhala kuti nawonso akudziwa afuna apeze china chake apeze china chake bwino umafunanso uzikhalanso clever nso koma osangokhala ndwi kuti ati ndi ubale we are partners ndi ubale mm -mm. be clever what am i getting kumawaonanso iwo what are, what are they getting akususa zingati iwo hey, akususa zambiritu akutha ndiwo iwo iwenso nkuona hey, awa akutidyera zambiri bwanji tilekere apo komano have a target iweyo pansipo ukhale ndi target i want kuti by 5 years awa atipangire zakuti atipangire zakuti atipangire zakuti angotipangira zimene 5 years from now dziko lathu likhala pakuti kaya anthu nkudzazizindikira zinthu zija azilongolola ah ujeniuyo ndi papeti iyeyo ingokhalani chete simukudziwa what is happening ndikuuzani pano pa pano pa kuti iwe ulibe kena kali konse uzi challenge maiko olemera ndi phindu lako ndi chani chili chose ulibe your country doesn't have anything and you want to be challenging UK but making noise and hey, he's good speaker this one loves Africa he's good speaker eh, uzi challenge Japan uzi challenge China uzi challenge Russia uzi challenge France you don't have anything china did not challenge them ndimakuwuzani kuti learn from china eh? learn from china china did not challenge america they invited them anawa invite ma americans achi makompyuta ku china kunoko makompyuta onse muganize sukulu ina iliyonse chipatala china chilichonse everywhere makompyuta microsoft microsoft nthawi imeneyo inali dell dell mukukumbukira ibm ibm mabanki onse ali ku china kuno makompyuta ibm ibm ibm microsoft microsoft makompyuta onse mmasukulu monse windows windows windows windows anapanga invite bwerani bwerani bwerani iwo aja kukhazikika kupanga zinthu zawo zija kenaka anakastada kastada atazidziwa nkuyamba kuwauza kuti ah, ibm iyi ibm anayigula yomwe pano mukumagwiritsa ntchito mukumati thinkpad lenovo thinkpad anagulatu zinthu za ibm zomwe zijapo anaipanga push out panopa imene mumati thinkpad mukapita china kwina kulikonse manawo tsopano amagwiritsa ntchito thinkpad thinkpad lenovo thinkpad lenovo lenovo achokera kuti hey, usangochita makani yayi hey, france hey, chanichani hey. Ta- tagwiritsani ntchito ameneyo komano mukhale ndi plan mukhale ndi strategic plan long term osati kungoti ah basi azingopanga zimene akufuna ife tizingogona yayi You understand? Quality target. Kumatumiza anthu anu eh, technical eh, support anthu anu apita akaphunzire ku France kuja anthu ambiri apite aphunzire zinthuzi abwere. Apita basi eh, until kenaka muza izo. Oh, munaona anthu amene amapanga amene anapanga fight for independence, African independence. Magaye amene anatenga ma president oyambirira. Achina Kenneth Kaunda, achina Kamuzu Banda, achina Kwame Nkrumah ku Ghana aja. Amene aja kumene amakumanirana, mukumbukira amakumanirana. Anapita ku London komweko. Anapita ku sukulu kwa Ulaya komweko. Ava ava ku gate kuja, ku gate kumene akuphunzira kuja ndi kumene anayamba kumakumana. Man mumachokera kuti ndimachokera Ghana, iwo machokera machokera eh, Nyasaland, tu Nyasaland, iwo machokera Zambia. Ah, guys, we are going to liberate our countries. Anaphunzira kaye konko. Kuona zimene iwo akutani. Eh, osamango ah, mwene. Munthu ulibe kana kali konse koma makani. Anthu akupangira bwanji zinthu. Angokusiya.